N'a ye kɛra dɔrɔn ale m'an ɲɛɲini a taara k'an fililen to et depuis n bɛ ka essayer k'a wele telefɔni na n tɛ k'a sɔrɔ a b'i n'a fɔ genre a ma deli k'an wolo la ten donc bilen mɔgɔ bɛ se k'o k'i den na cogo di sa i b'a ko nin fɔlɔfɔlɔ mentalité o de ya nin fɔlɔfɔlɔ mentalité mais il faut que ça change hein n'ale y'i bila bɔlɔn fɛ sisan e bɛna mun kɛ qu'est-ce que tu vas devenir

Amidu ka couple a bɛnnen don u bɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni togoya tɛ Amidu bolo ka ɲa a kuma la film daminɛ la togoya bɛrɛ t'a bolo mais u bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka di ɲɔgɔn ye u ka u b'u ka ko dumaninw na quoi u b'u ka kanu dumaninw na aa donc nin histoire 1 in 6 épisodes de b'a la épisode 6 o de b'a la Maa épisode e a man nɔgɔn a lajɛli kɔni a bɛ a bɛ mɔgɔ la fɛn dɔɔnin a bɛ mɔgɔ la triste dɔɔnin parce que histoire minnu don tiɲɛw don parce que don o don nin bɛ du caman kɔnɔ nin bɛ du caman kɔnɔ mɔgɔw de ye mali in na bɛɛ de da b'i ka furuko kuma la bɛɛ de da b'i ka vie la a man nɔgɔn a man nɔgɔn hali dɔɔni donc en fait nin revue in na n tɛ fɛ ka histoire de ɲɛfɔ kɔ n tɛ fɛ ka histoire ɲɛfɔ hali dɔɔni parce que ne bolo ne ye histoire ɲɛfɔ ah pour que mɔgɔ minnu bɛna lajɛ a bɛna a tɛna nɔgɔya quoi ah donc n bɛ préféré k'a fɔ thème minnu bɛ histoire la ne yɛrɛ kɔni a diyara ne ye kosɛbɛ et puis a bɛ se ka lajɛ vite parce que 30 minutes de 30 minutes ɲɔgɔnnaw de don épisode kelen o kelen 30 minutes ou 30 et quelques minutes donc a bɛ lajɛ joona i bɛ se ka a laban yɔrɔnin kelen en fait hali i tɛ bɔ a kalama ah donc sisan. histoire mun don eh, furu furu minnu bɛ mɔgɔw forcer furu la surtout balima furu ye o b'a la o histoire b'a la ne yɛrɛ kɔni balima furu ye n'a ɲana u yɛrɛ ɲuman na balimaya bɛ ɲa mais n'a tiɲɛna balimaya a tiɲɛ ka di dɛ a tiɲɛ ka di donc eh, ne yɛrɛ kɔni bolo fɛn min don maliyɛnw aw sera sabali o yɔrɔ la nin kan ka dabila ten nin kan ka dabila an bɛ 2021 de la nin kan ka dabila ɔ problème minnu fana bɛ yen tuguni thème fana minnu bɛ eh, série in kan six épisode in kɔnɔna la ɔ o ye eh, siya woloma siya woloma ah, comme mɔgɔ caman b'a fɔ n den tɛ furu ɲamakala ma dɛ n den tɛ furu jeli ma dɛ a donna tan a bɔra tan o ko sugu na a a damataw olu caman fana b'a o fana b'a kɔnɔ o thème fana b'a kɔnɔ ne ka thème min ka go ne n'a caman ye thème caman ka go n ye dɛ mais il faut ka kuma k'a fɔ o ye mun ye violence conjugale nin muso bugɔ cɛ minnu b'a la a ye sabali a ye sabali muso tɛ matelas i b'i sen jɔɔsi i b'i sen gongon min na muso tɛ muso tɛ fali ye quoi muso tɛ fali ye i ni muso a dir'i ma force la a ma d'i ma force la aw b'a essayer ka communiquer dɛ n'aw ma communication sɔrɔ divorce bɛ yen i b'i ka kasaw ta ka taa o bɛɛ ka wusa ni ka mɔgɔ kɛ dunun ye tan a jembe bara ayi ee aa ayi ne yɛrɛ kɔni parce que mɔgɔ caman bɛ excuse yɛrɛ di k'a fɔ ko aa ko denni jamanen don ou bien a bɛ tan a ma lamara a donna tan bɔra tan a ma lamara e de e de tɛna lamara o normalement a kun lamaralen ka kan ka b'u ka so mais n'a ma lamara n'a ma lamara maintenant ou bien e yɛrɛ b'a dɔn aw ka kow tɛ taa ni ɲɔgɔn ye i bɛ divorce demander ou bien i bɛ séparation demander a ma se kɛlɛ la a ma se wɔyɔ la ne yɛrɛ kɔni bolo o ka fisa ni nin ye quoi Parce que bi bi in na 2021 na bon Mali dɔrɔn tɛ muso minnu bɛ bugɔ muso joli bɛ sa a cɛ ka coups la ou bien kamalen ka bugɔli fɛ fɛda la an ka sabali sa an bɛ 2021 de la nin kuma tɛmɛra nin kuma tɛmɛra mɔgɔ tɛ mɔgɔ k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ bugɔ bi ou bien k'i ka fɛn kari a kan han aa donc franchement nin thème in kɔni pa pa pa pa donc o b'a la et puis corruption fana b'a la corruption kɔni a bɛ dugu caman na dɛ a bɛ dugu caman na mais épisode nin dans les six épisodes nin na corruption thème b'a la mun kama parce que muso bɛ bugɔ a cɛ fɛ et puis o cɛ comme cɛ tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min fɛnnen don quoi

F y'a dama ko ye dugu in corruption ka ca trop donc ne yɛrɛ kɔni série diyara ne série diyara ne yɛrɛ dɛ franchement a bɛ lajɛ rapidement donc ne yɛrɛ kɔni mɔgɔ fɛn fɛn m'a lajɛ fɔlɔ ne b'u inviter u bɛɛ k'a lajɛ n'a y'a lajɛ a bɛ commentaire bila n kun aw yɛrɛ ka impression kɛra mun ye et puis minnu y'a lajɛ ka ban aa a bɛ aw ka impression di parce que ne yɛrɛ kɔni bolo aa ne kɔni bɛka histoire tɔ ninnu makɔnɔ ni impatience ye dɛ aa ne bɛk'a makɔnɔ dɛ parce que a kɛlen furu Buktum TV ka furu u ka série in furu donc Baro n'a muso o tun ye histoire fɔlɔ ye o tun ye histoire fɔlɔ ye donc après u ye histoire tɔ ninnu kɛ si ni si tun tɛ kelen quoi donc je pense nin fana bɛna kɛ o cogoya de la quoi

a b'aw ka stylo ta ka commentaire bila aw kana ɲinɛ dɛ a y'aw abonné minnu ma abonné donc nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye bi aw k'an bɛn wagati wɛrɛ